um, igbo mma mmanụ um, ebe ị nọ na um, ekene o eh, dịka ụnụ si were ma ihe a bụ eh, program a na-akpọ eh, igbo bụ igbo ya bụ nke na-akpọ Anyị. anyị bụ ndị igbo ihe m ji kpọọ igbo bụ igbo bụ na m, gụnwa bụ onye igbo ebe ọ bụla ị nọ na eh, ị chetakwa na igbo bụ igbo bụ gụnwa bụ onye igbo bụkwanụ onye isi na ya anyị ncha niile bụrụ gịnị anyị ncha bụrụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo i nee anya n'akụkụ m ọ bụkwanụ nna m ukwu onye ka m na-ekwu maka ya ọ bụ maazị Uche Galụ maazị Uche Ijemgalụ onowu hmm? ị fụ na ndị Igbo si na ije dị mma e mee ya gịnị a gaa ya nga naabọ hmm. biko ụmụ igbo bụ igbo na-ege m ntị ezigbo afa m chukwu nyere m nke nna m na nne m gụrụ m nke a na-akpọ Uchenna Ijegalụ maọbụ e tinye maazị n'izizi ka ọ dị ka a na-eme
ụnụ anụgo ka o si were kwuo ya ị ma na afa ya mgbe ụfọdụ ọ na-agbagharị m n'anya ee ije m ga-alụ m ije m mee gịnị ga-alụ m ezigbo aha ka ọ bụ ụnụ nee anya ụnụ afụ na anyị abịakwala ọzọ ee ndị Igbo ya adị ebe ọ bụla ị nọ na ihe anyị na-ayọ Chukwu bụ ka o dobe onye ọbụla ndụ and ebe ọ bụla ị nọ ya adịrị anyị ndụ mana o nwere ihe na-enye anyị nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo i nee anya n'ala Igbo ee eh, ọ bụ eziokwu na um, ebe ọ na-enyekarị nsogbu bụ ebe a mụtara nwoke mụọ nwaanyị ee eh, mana um, ihe na-agbagharị m anya bụ na um, ọ na-abụ ọ bụrụ na e kebe ihe na ezinụlọ ee eh, anyị kpọọ ya na o nwere ihe e rere ma ọ na e rere ana a na-eke n'ezinụlọ ụmụ nwaanyị anaghị enweta oke m wee na-ajụ ọ bụ na ụmụ nwaanyị a abụrọzi nne na nna mụrụ ndị nwoke a na-ekenye oke a mụrụ ụmụ nwaanyị a ka ụwa nke ha ọ dị iche ọ ya ka m na-asị ka anyị nwa bụ ndị Igbo nebe okwu a anya ee eh, maazị Uche kee ka i si were fụ okwu a
ya ọhịa ọ gbagojukwa m anya ma ị sị m kwuo m ga-asị na nwụma jọgburu udele sigbuo nkakwụ n'uche nke m maka na ịchọpụta ofu nne mụrụ maka na ndị gwuru egwu si na izu ka mma na nneji izu ka mma na nneji a na-akpakọta izu a ma nwoke ma nwaanyị so na-akpakọta izu a ọ bụrụ ofu nne na ofu nna ji ha mana ọ bịazie na ikebi ihe mgbe achọpụta na onye a bụrụ nwoke na onye a bụ nwaanyị na onye mana o nwere ogotu edere o nwere nne ogotu edere ịchọpụta tata n'ụwa a o nwere nwaanyị a na-akpọ Ngozi Okonjo Iweala na Naijiria anyị nọ n'ime nwaanyị a ihe o nwere ihe o megoro na Naijiria ụmụ nwoke emere otu kwọta nwaanyị a bụrụ oke nwaanyị o nwere mgbe akpafụ ya na ụwa niile nwoke bụ nwoke ga-akwụ ọtọ kelee ya maka na ọ na-emecha ihe ike a na-agụ ha agụ ọ bụzi Oby e, e, e, Ezekwesili a na-agụ ha agụ ọ Bianca Ojukwu ụmụ nwaanyị ka nkụ ndị na-emecha ihe ike mana ọ na-ewute m na ọ ya abụ ele ala maọbụ ele ụlọ maọbụ nna nwụọ achọọ ike ihe dị n'ezinụlọ asị na ọ sọ ụmụ nwoke eh? mana nwaanyị ya afụ nwaanyị kpatara ego nwa agbọghọ jere obodo kpata ego ọ bụ ezigbo akwa kpata ego ọ na-eweta ego n'ezinụlọ ma nwoke soro na-eri the money soro na-eri the ego na-eri ọ dịkwanụ mma otu a mana ihe ekwero m nghọta bụ na um, ndị Igbo mere ya na amụọ nwoke mụọ nwaanyị na ụmụ nwaanyị aga di, ọ na-ebutezi eh, ọgba aghara bụ na-eke ihe a na-ekenye ụmụ nwaanyị mana ihe m na-ajụ bụ ọ ụmụ nwaanyị niile ya aga di nke ọzọ dị n'ime nwaanyị nụọ di ọ pụta na orire ka erere ya maka ọ nụọ di o kwesịkwara na ọ ka enwekwa ihe nketa na ezinụlọ nne na nna ya maka ọ bụrụ na orire ka erere ya o doo anya na orire ka erere ya mana nke a wụ ụgwọ isi ka a nara anaghị ere nwaanyị ere ma ndị Igbo ma ndị ọzọ ụmụ nwaanyị niile alụ di ọ nwaanyị a mechaa ọ ya natazi be nna ya ọ ya na-abịa afụ nne na nna ya o kwesịrị isi otu a were dị ihe dịrị ihe a bụ na nghọtahie ọ bụ na ha ghọtara ịfụ na esi agwa agwa nke a na-akpọ beans ma esi osikapa nke a na-akpọ rice ha naabọ nọkọta ọnụ awụnye mmiri ọ na-eko ọ nghọta na-eme ka ihe na-aga n'iru Oliver De Coque gwuru egwu si biri ka m biri ọ bụ na ha kweta na ha ga-ebi n'otu ifu na nghọtahie ama na-adị ha da aghọta ibe ha ọ ebe a ka nsogbu si dị nwaanyị ọ nụrụ di na ọnụghọ di ofuchehọ na ofu nna mụrụ nwoke na nwaanyị be nna ya bụ be nna ya be nna ya bụ be nna ya ayịyọ m na-ayọ ndị bụ igbo ụmụ igbo biko maka na isi ofe ya na itinye nye mmanụ o nwere ka ọ ghọọ ee eh, ofe ọcha mana ka o si na-adị ihe dị n'ofe ga-emezuriri ọ bụla atinyere azụ atinye anụ ọ na-atinyekwa anụ atinye nke kpara nke bekee na-akpọ crayfish ọ dịka a na-eme mana o nwere otu ga-esi eme garị ma akpụ were akpụ na-eri garị ọnụ ofe adịghọ maka na ọwa ọkụ biko ụmụnne m na ụmụnna ndị Igbo na-amụ nwa gụọ nwaanyị nwaanyị bụ ife yọta nwaanyị bụ ife ọ bụrọ sọ nwoke bụ ife o nwere mba ofesi ị ya-eje country ị ya-eje ị fụ na nwaanyị na-achị ya keki nke afrịka na liberia bọsị ya ka nwaanyị chịrị ha ọnụ nwoke nọrọ ebe a ọrụ nwaanyị achịtara ọfụma nke anyị na-eme anyị na-eme ka na-eme ka ọ na-enwe isi maka na ọ ya-abụ echi maka echi nwaanyị bụkwa ife oke onye mụtakwa nwaanyị sọsọ onye mụtara nwaanyị sọsọ ihe ihe si ebe i si bịa sị ọ ka ị nara ya ihe nna ya nwe mgbe a na-eme ya bụ mgbe a nọ n'isi i mee ya kịta ewere court wezụrụ gị ndị ọkaikpe sochie gị anya mana biko ayọ anyị na-ayọ unu bụ onye na-ebu ụdị ihe a n'uche o nwere otu otu enyi nwoke anyị nọ n'obodo a afa ya bụ gịnị ti ti ti amamihe ọkụ ime ya ti ti ti ehe inyekwe ndị a inye ndị a inyebe ndị a inye ndị a maka adịghị ama ihe Ọnịcha gwara Obosi biko onowu ị fụ nnukwu igbo ị ma mbụdo enyi nwoke ma ndị ndị gara ha na-ezukọ sị ya na na anyị ayọ ha biko jiri aha chineke ayọ ha ka ha wee reconsider na ọ bụrọ ihe ka ndụrụ ga-esi ekwu maka na ụmụ nwaanyị kwa n'ife yọta eh, biko ndị igbo ụnụ anụna ya eh, etu maazị uche si were kwuo ya na nwaanyị bụ ife nwoke bụ ife ife nwoke na-eme nwaanyị na-emezi ya ee ọ bịa n'obodo oyibo o teego ụmụ nwaanyị chịbara nwaanyị izizi chịrị around the world bụ Isabel Perón of Argentina kịta ka ị bịara 1974 o mgbe mgbe nwa ọ bụrọzịkwa Mgbe nwa? 1974 mgbe nwa ama m nwoke onye anyị amụrụ Mgbe nwa? Ah, 1974 and eh, rukwe kịta ụmụ nwaanyị ka na-agbago Eh, ụnụ ncha niile ma nke bụ eziokwu ọ na-abụ ebe a mụrụ nwaanyị nwaanyị ịpụtazie a na-asị na ụmụ nwaanyị ya-aga di ụmụnne ụmụnne nke nwoke abịa kpakọrọ akụ nke nwoke gbabazie ụmụ nwaanyị ahụ aka onye a dị otu a adịrọ mma ọ dịrọ mma anyị na-asị n'ụdị ihe dị otu a adịrọ mma na ala igbo ọ bụna ọ bụna a na-eme ya na be ụnụ na-eme ya na be ndị enyi gị na-eme ya na ebe niile ị ma biko ọ bụ na ị hụ ohere gwa ha na ihe ha na-eme adịrọ mma ma ụmụ nwaanyị kwesịrị ịdị enweta oke nke ha ka ị na-eme nke a ka Onyenwe anyị gozie gị n'aha Jizọs Onowu tupu ị ga-enwe ihe nchekwa nwee ncheta biko ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile ge anyị ntị n'asụsụ Igbo biko anyị wetara ozi a n'ihi unu ọ bụ ụmụ nwaanyị nọ na lokal gọọmenti o maọbụ nke ndị na steeti o maọbụ mitin ndị obodo maọbụ nke ndị nọ mba ofesi o maọbụ ndị women union o maọbụ ebe ọbụla nwaanyị nọ n'ụwa niile a anyị pụtara taata wee sị na okwu a anyị eweta okwu ewetara unu ịgwa unu na anyị mgbe aghọta na nwaanyị bụ ife na ebe ọbụla nwaanyị nọ ihe ga na-adị mma nwaanyị anọ n'ezinụlọ isi nri ndị a na-afịa ahụ ọ na-eme nwaanyị na-eme ka ezinụlọ na-atọ ụtọ ya mere ya abụrụ nwaanyị ga nwoke ga-ahapụ ụmụnne ya nwaanyị hapụ nne na nna ya abịa nụrụ ofu nwoke nwaanyị ahụ ejegodo ahịa ọ bụla gbata ihe na-esi ike akpọrọ ya na igwe ntị bịa ka e mee nka bịa ka e mee nka maka nwaanyị edozi ihe ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa niile ozi a ka anyị wetara unu biko na-emenụ ihe a ka esi eme ihe ka o mee gịnị ka o yie ihe ekene m nke dị ka ibe ya nwanna emekwara mụ na gị na-abụ ụtọ ọchịchị ụmụ nwaanyị atụnyere anyị maka ha ma ihe anyị na-ekwu ha ya atụnyere anyị nwaanyị ọbụla ebe ọbụla ị nọ na efu iru mụ na ya na-abụ ọ bụrụ na anyị pụtara ọchịchị biko tụnyekwanụ anyị ezi ụka anyị na-ekwu Igbo mma mma nụ ya dịrị unu mma mechizie ya biko ka ọ si na-adị ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile mụ nwoke na-agba na na na-esi ọnwụ ha ga na-asị mba na ọ bụrọ ihe kwesịrị ime ihe kwesịrị ime dị ma ihe kwesịrị ime dị ekwesịrị ime ịghọta na nwaanyị bụ ife ịmụọ nwoke nwoke bụ ife ịmụọ nwaanyị nwaanyị bụ ife ịmụọ nwatakịrị ka bụ onye ọbụla bụ ife chukwu kere anyị niile n'oyiyi nke ya anyị kwesịrị ime ihe a ka esi eme ihe ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 08036439671 ọzọ 08036439671 ị chọkwa inwetakwa anyị n'igwe ntị ọzọ na-abụrụ nke mgbe kịta ị ga-enweta anyị na 0809 four six four six two zero six ọzọkwa zero eight zero nine four six four six two zero six chọkwa inweta nke anyị na-efe n'ikuku nke a na-aga Instagram na ndị otu ya ị ga-enweta anyị na www.prosium.news.com ma chọkwa inwetakwa anyị na ihe onyonyo kpọmkwem ị ga-enweta anyị na Procyon RTV ma ịchọkwara spelụ ya na bekee ọ na-esukwa ịmara spelụ ya Procyon bụ P R O C Y O N biko igbo bụ igbo ịchọrọ igosi ahịa ị na-azụ maọbụ ịchọrọ imebete ihe ịchọ ịbịa soro anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu na nọmba anyị na ịkpọrọ ị ga-enweta anyị ị chọrọ ịbịa ịkụpụta nwa ma ị chọrọ imepe ụlọ ma ọ bụ ịchọrọ ihe ọbụla ịchọrọ ime ma ịchọrọ ikwu maka ahịa ị na-azụ ka ụwa niile mara maka ya ị ga-abịa ebe a ka anyị na-akpakọ ma ịkpọ anyị n'igwe ntị anyị agba ọsọ na-abịa ị ga-agba mbọ na-amụke dịka ọnwa nke ị bụ n'ihi na nke a ụmụnne gị uchenna ijegalụ na maazị ambrose nwanne na-ewetara unu ozi a site na procyon tv and radio ekene m